Bhuaigh Baile Buadáin Naomh Éanna a gcéad Chraobh Laighean i 2015 agus chuir leis i 2019. Tá foirne peile ó Áth Cliath tar éis a bheith buacach i gCraobh Laighean le blianta beaga anuas agus bhí Baile Buadáin mar rogha na coitiantachta é a bhuachaint arís i mbliana. Ach le buntáiste baile acu i bPáirc Uí Chonchúir Glenisk, an éireodh leis an Tulach Mhór iad a chloí lena gcéad Craobh Peile Laighean a shroisint? Mac Dara Mac Donncha, atá i mbun tráchtaireachta do chluiche leathcheannais AIB Laighean. Ag breathnú ar fhoireann na Tulaí Móire, tá beirt acu sa líne leathchúil, Cormac Egan is John Furlong, a bhfuil taithí idirchontae acu, Cillian Bourke ag dul chun na hAstráile amárach, más buan mo chuimhne, agus chun tosaigh, Niall Furlong agus Harry Plunkett, dainséarach dóibh siúd. Maidir le Baile Buadáin, tá dhá athrú déanta acu, tagann Ryan Baynes is Patrick Dunleavy isteach in áit Shane Clayton agus James Madden. Tá Céin Darcy ag dul an-mhaith dóibh i lár na páirce is féach ar na deartháireacha Basquel, Ross McGarry is Ryan O'Dwyer sna tosaithe. Tá siad seo cumhachtach má fhaigheann siad seans. Coinníollacha foirfe anseo. Páirc Uí Chonchúir Glenisk i gcroílár na tíre. Cormac Egan anseo anois agus an tseilbh aige. Tugann sé trasna páirce go Niall Furlong. Niall Furlong ag breathnú ar sprioc Niall Furlong ard agus Niall Furlong bainte go hálainn aige. Chéad scór faighte ag an bhfoireann baile. Tá an seilbh fós acu. Collie Basquel anseo. Cic deas íseal aige siúd. Alex Gavin. Gavin tugtar ar an talamh. Tá an imirt ag leanacht ar aghaidh. Is rud é Gavin, sciobtha anseo. Seo sé faighte Gavin arís agus seo é an seans ag McGarry agus tá cúl scóráilte ag Ross McGarry. Bhuel, tháinig an ghluaiseacht sin le luas. Cúpla pas láimhe sciobtha agus ar deireadh Ross McGarry istigh. Críoch íseal. Críoch mhaith. Seilbh acu arís. Thart arís. O'Dwyer ar aghaidh agus an seans acu an dara cúl. Ó! Ryan Basquel, bhí sé ag smaoineamh ar chúl ach chuaigh sí thar an trasnán. Tulach Mhór anois agus faoi láthair tá máistreacht ag curaithe Bhleá Cliath agus tá an tseilbh faighte arís acu. Scileanna sacair úsáidte ansin, b'fhéidir go mbeadh Heimir Hallgrimsson ag coinneáil súil air, tá an tseilbh fós acu. Basquel anois ar aghaidh, fágann sé ag Ryan O'Dwyer, uillinn ghéar, ah, álainn ag Ryan O'Dwyer, álainn. Tulach Mhór, sé scór ag teastáil uathu go dóite, thosaigh siad go maith anseo ach tá máistreacht glactha, iomlán glactha ag Baile Buadáin anseo ach seo an seans anois.

Niall Furlong atá chun an ceann seo a bhualadh, is fágann sé ar sholas an lae agus ritheann sí isteach. Ah, álainn aige siúd! Álainn! Agus anois bearna mór idir na foirne. Cúl báire curtha i dtreo mícheart. Cic os a chionn ansin ag Céin Darcy. Gaillmheach ar ndóigh, is ag imirt go maith. Ceann sé cic deas ar aghaidh agus an ghluaiseacht atá ag Baile Buadáin anseo thar barr, sin é Ryan O'Dwyer arís. Lántosach. Ciotóg an-chruinn aige. Seans anois Daire Sweeney. Daire Sweeney tabhairt faoi lena chiotóg. Bhfuil an chéad bhrat oráiste? feicthe againn. Tá, go deimhin, ag Daire Sweeney. Ó, drochphas anseo ó Fhothart agus tabharfaidh sé sin seans anois. Dóibh seo ar an bhfrithionsaí. Curaidh Bhleá Cliath teacht arís. Fad le Ross McGarry, fuair sé cúl níos luaithe, seans ag an Uiseach Cóilín, díreach thar an trasnán, buailte go deas aige. Anois go leor le déanamh ag an Tulach Mhór anseo. Tá siad go mór chun deiridh. Bhí siad ag fanacht leis do Niall Furlong, fuair sé ceann deas sa gcéad leath is tá ceann deas faighte anois aige. Beidh i bhfad níos mó de sin ag teastáil uathu. Seilbh acu anois agus é ag Harry Plunkett. Harry feiceann cá bhfuil an bhearna istigh is níl mórán, imirt dheas anseo anois agus seo an seans b'fhéidir ag an ionadaí an-sábháil ag an gcúl báire. Glanta amach ansin Luke Burke sílim a thug an iarracht ar deireadh agus rinne Hugh O'Sullivan go maith. An seilbh acu arís agus Brian Basquel ag teacht amach taobh seo. Buailte ar aghaidh go dtí Ryan O'Dwyer. Ryan agus ciotóg an-chruinn. Tá sí ag Ryan fós ag gearradh isteach ansin agus ó go hálainn ag Ryan agus é á chruthú dó féin. Is an-pheileadóir an leaid seo, níl aon cheist faoi. Cian D'Arcy teacht anseo anois. Fear na Gaillimhe tá bearna ann, tá sé leanacht leis. Cian D'Arcy lena chiotóg ó Cian D'Arcy thar an trasnán má bhí scór tuillte ag duine ar bith, ceann tuillte Cian D'Arcy inniu. Is an fheadóg dheireanach séidte agus í buaite go slachtmhar ag Curaidh Bhaile Átha Cliath anseo.